ndewonụ ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwada nnennaya ụbọchị nke taa ewetara m unu akụkọ gbasara adaugo na nwanne ya nwanyị eziamaka ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo ụmụagụ o nwere di na nwunye aha ha bụ chijioke na ụzọamaka ha mụtara ụmụ nwanyị abụọ adaugo na eziamaka adaugo bụ nwa nke mbụ ebe eziamaka bụ nwa nke abụọ chijioke na ụzọamaka zụrụ adaugo ka ọ na-elekọta nwanne ya nwaanyị bụ eziamaka anya dịka ada ọ bụ mana ihe mere bụ na Chijioke na nwunye ya hụrụ Eziamaka n'anya o rubiga ya oke nke mere ka ihe a na-ewute Adaugo di na nwunye enweghị oge ada ha nwaanyị bụ Adaugo nne ha na-eme Eziamaka nwa nke ukwuu nke a na-ewute Adaugo n'ihi na ha na-emezi ka ọ bụghị ha mụrụ ya ka ha tolitebere ihe Eziamaka na-asụchi Adaugo ntị ọ naghị achọ iji anya hụ nwanne ya nwaanyị eziamaka n'ihi oke ịhụnanya nne na nna ha nwere n'ebe ọ nọ ije ozi ezinụlọ bụ adaugo ka a hapụrụ ya adaugo na-asụ akwa ha niile adaugo na-esikwara ha nri bupute ha achọghị ịma ma adaugo eriwo nri ma ọ na o ribeghị otu ụbọchị adaugo kpọrọ nwanne ya nwaanyị eziamaka wee zie ya ozi dịrị ụlọ ka o nyere ya aka wee rụọ ọrụ ndị ọ na-alụbeghị ma eziamaka egeghị ya ntị mgbe ọ gwara nne na nna ha ha gwara ya na ọ na ọ maghị na eziamaka bụ nwa nke obere na ozi niile dị n'ụlọ dịịrị ya mgbe eziamaka tolitere ka o jewe nke ya okwu a gbawara adaugo obi malite ụbọchị ahụ adaugo bidoro chewere nwanne ya eziamaka echiche ọjọọ o chere otu ọ ga-esi dọta ịhụnanya nne na nna ya ebe ọ nọ Ofu obi gwara ya ya gbuo nwanne ya nwaanyị Eziamaka. Nke a ga-enye ya ohere inweta ịhụnanya nne na nna ya. Ka ụbọchị ole na ole gachara, Adaugo bidoro kpawa nkata otu ọ ga-esi gbu nwanne ya nwaanyị. O kpebiri na ya ga-apịgbu ya ma ọ na-arahụ ụra n'abalị. Ka chi jiri, ka chi jiri, Adaugo batara ebe nwanne ya nwaanyị na-arahụ ụra wee pịgbuo ya. mgbe chi foro ụzọamaka bara ka ọ ga kpọte nwa ya nwaanyị nke obere n'ihi na chi efogo nke a ka o si chọpụta na eziamaka adịghịzi ndụ ọzọ chijioke na nwunye ya tiri mkpu bee akwa mana onye nwụrụ anwụọ o nweghị ihe ha nwere ike imenwu maka ya a kpọrọ ndị uwe ojii ka a mara ihe mere nwa ha nwaanyị otu a ka ha si chọpụta na ọ bụ Adaugo gburu eziamaka ndị uwe ojii kpọrọ Adaugo wee kpọchie ọ nya ka Chijioke na Ụzọamaka si wee nọrọ enweghị nwa ọbụla n'ụlọ ha o wee bụrụ ihe ịhụ naanị otu nwa n'anya hapụ ibe ya na-ebute ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na nne na nna ọbụla kwesịrị inwe oge ụmụ ha niile ma nke nnukwu ma nke obere o nweghị nke kwesịrị ịhụ n'anya karịa ibe ya ọzọ bụrụkwa na igbu nwanne gị ma ọ bụ mmadụ ọzọ agaghị eweta ịhụnanya n'ebe ị nọ kama o debe gị n'ọnọdụ nsogbu dịka o debere Adaugo n'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịa nụ